o nwere a very important um, aspect of ịwa ọjị anyị na-echefu m sị ka m kụziere anyị taata a very important aspect of ọjị ife a bụ ọjị ugo ife a bụ ọjị ugo mana ọjị niile bụ ọjị okay nwanne m ọ bụrụ na ị pụta tụchaa nzu ọ bụrụ na ị pụta machaa nzu and o nwere correction m chọrọ inye mm, nwoke ọbụla for the fact na mpa gị for the fact na mpa gị anọghịzi ndụ ị ya-aka nzu aka n'ala ị ya-aka nzu aka n'ala atụna ya atụ eme atụna ka nwaanyị ọ bụrụ na mpa gị ka nọ ndụ biko i weta nzu tụchata ya tụọ n'ala ịkakwana nzu n'ala ma ọ bụrụ na mpa gị ka nọ ndụ as nwoke mana nwaanyị mgbe ọbụla nwaanyị nwaanyị adịghị aka nzu against nwaanyị mba ọtụtụ ka ị ya na-atụ ya nke aha ufie nwere ya anyị anyị- anyị mabudo awa na bi now at the side of ọjị ka m nọ ọ bụrụ na ị tụchaa ya kpebe ekpere ọjị gọba ọfọ niile ị ya-agọ na ọjị gọchaa ya ị waa ọjị gị wụpụ ọjị gị ee ị waa ọjị gị ahụ ka anyị wee na anyị warụ nke a okay ka anyị were ekpe ekpere ee ma waa ọjị n'ihe a ee biko a sị m ife ọma meele gị meele meele nwoke n'ebe a meele nwaanyị na-ege m all my fans and followers especially my followers a sị m biko ife dị gị mma ya dị chi gị mma ife anyị na-achọ n'ụwa chi gị ya emere gị ya ee ma gị kwụba aka gị ọtọ nwanne m asị m ọchọ nke onye eme ụnụ ọdachi ekwena onye isi ụnụ na-awa aja nke ka onye eji wee chụ ọkwụ eche ụnụ ụkwụ ji ukwu eye onye sị na ife ụnụ na-eme enwerọ isi isi ya ka e egbute tinye ebe ahụ wụda ụnụ onwe n'isi asị m na ụnụ ya adị ka enu maka na anaghị emetụ enu aka ife ọma ya bịara ụnụ ya adị ka afọ ime na anaghị ekpu afọ ime aka eji aka were ekpuchi ọnwa ee ụzọ ọfịa yere egbu ụnụ ụnụ ya azụ dị ka afịa ụnụ yere ana dị ka afịa ụnụ ya acha dị ka akwụ ụnụ yere ada dị ka akwụ ụnụ ya eje dị ka mmiri ụnụ yere abụ ụnụ zochaja ọ dịbazịa ee asị m ụnụ ya acha dị ka anyanwụ mana ụnụ ya ha ana dị ka anyanwụ ife na-abụ nke ụnụ ya abịara ụnụ ife na-abụ nke ụnụ ya abịara ụnụ ife ọma ụnụ dị n'elu ya daa ọ dị n'ala ya fuo mepụta na ife a na-ekwu ka ọ bụ a sị m ife ọma meela anyị n'eke meela anyị n'oye meela anyị na afọ meela anyị na nkwọ n'ụbọchị taata bụ afịa nkwọ ee eh, nkwọ bọsị a mụrụ mụnwa ee eh, na taata bụ ikuku ka ikuku kubatara anyị ife ọma dị mma kupụrụ anyị nke dị njọ n'afa Chukwu na ndị ana ise ise ise wee sị ụnụ ka anyị waanụ ọjị a anyị awa ọjị anyị awa ọjị ọjị anyị gbara ise ee e wee sị na ya ele ese na ya ọkwa ụnụ fụrụ ya ọjị anyị gbara ise e wee sị na ya ele ese ya eso anyị ama nsa na ya na ya hmm, ọkwa ụnụ fụrụ ya now ee n'ọjị a kịta ọ bụrụ na ị tụpụ ọjị nke ị ya-atụpụ tụpụsịa ya i were weta ọjị i ya ata ebe ọzọ ekpere dịwa ebe a na ife a ife a bụ ile ọjị ile ọjị nekwa ya ebe a ọ dịkwa ebe a na ya atazina ile ọjị wute ọjị ọjị ọbụla i wetara i ya ata biko tụchapụta ile ya ọ bụghị gị nwe ya bụ ka ọ dịzi na ya tụchapụta ile ya nke a bụ ile ya n'ile ya ka i ya eji wee kpee ekpere nke a bụ another aspect of ekpere ile ndị kpọrọ gị asị ile ndị sị na onye na-adịrị gị na mma ile ndị na-aṅụ iyi kwuru iyi n'isi gị wee na-asị na ụwa ị bịara na i yaha eme ụwa gị ọ ile fa ka ụnụ ya ata enu na ana fa na ile fa fa takwa ile fa na eke taa na oye taa na afọ taa na nkwọ na ụwa ị bịara na ihe ya adịrị gị mma na ịṅụhasịa iyi a niile fa ṅụrụ n'isi gị wee na-asị na ụwa gị ya adịrị gị mma na i ya amụta zụọ ịzụcha ụmụ ụmụazị azụọ gị ị nweta ife a na-enweta n'ụwa aṅụrị a na-enwe n'ụwa na i ya enwezu ya na afa chukwu na ndị a nke a bụ another different ekpere imecha ya ime gịnị ịtụpụ ya ịtụpụrụ fa ya mmadụ n'onye n'ebe anyị onye ọbụla na ọjị ọbụla ị na-ata biko dị sure na ị tụpụrụ ile ọjị i were ile ọjị a kpee ya ekpere i were kpesị ya ekpere before ime gịnị ịtụpụ ya na ana ka chi ana gbabara gị ọgụ ana bụ nwaanyị imejọ ana enwee problem so tụpụ ya ọ sịkwa ya wụrụ na ọfọ gị ọ bụrụ na iji ọfọ were awa dị ọjị ịtụpụta ya ikwucha ya ịtụsa ya n'elu ọfọ gị ịtụta ya n'elu ọfọ gị maka na iji ọfọ were kwu ya ọ bụrụ na ijiha ọfọ na ịkara nzu imechaa ya were tọwa ebe ahụ ịkara nzu ahụ na ọ ofu ebe ahụ ka ọ bụ ọ bụghị ịtụpụ ya atụpụ mana ọ bụrụ na onweghị ife iji na ị just pụta na mbara ọbụna bupụta ọkwa ọjị wala onwe gị ọjị imechaa ya ime gịnị ịtụpụ ya na mbara be nna gị ọ ebe ọ bụla mbara ebe ahụ aja ana niile wụ ofu aja ana niile n'ala Igbo wụ ofu so one a ka esi were agọ ọjị biko ụnụ atazina ile ọjị ọ dịla okay eji ile ọjị ekpe ezigbo ekpere akagbu ife ife 100,000 naira emere gị were sọnsọ ile ọjị kpegbuo ya tụpụ ya jete na-emebi ebe ọbụla ọ dị ekenekwa m ụnụ voice of ichioku remains my name